Ufumu wa Chiroma ndi umodzi mwa maufumu akuluakulu omwe adali amphamvu kuyambira mzaka za 27 BC mpaka 476 AD kapena tinene kuti 476 AD. Takulandirani pano pa DM International pomwe timabwera ndi nkhani zosiyanasiyana kuchokera ngodya zonse zinayi za dziko lapansi. kotero kuti inuyo dzipezereni malo pabwino kuti mumve zomwe tikufuna tisanthule mtsiku la lero koposaposa itanani anzanu anzanu ayitane anzawo kuti muzimverere limodzi chifukwa akuluakulu amanena kuti kanimverere anakanena za m'maluwa komanso chomwe tingakupempheni chonena kuti tapangani subscribe channel chimenechi kuti inu ndi ife tidziyendera limodzi pamene tizibwera ndi nkhani zosiyanasiyana kuchokera ku mphepo zonse zinayi za dziko lapansi monga momwe tanenera kuti ufumu wa chiroma ndi umodzi mwa maufumu omwe adali akuluakulu mu nthawiyo makamaka mu zaka za 27 bc mpakana mchaka cha 476 AD. Ufumu wa Roman Empire udamera mizu kwambiri mu dziko limene panopa amalitchula kuti Italy. Koma chifukwa choti ufumu udali wa mphamvu kwambiri, udafalikira mayiko ochuluka makamaka mchigawo chimene chichi cha ku Ulaya, mayiko a ku Europe ngati Germany, France ndi maiko ena. Ufumu umenewu udafalikira chakumeneko uko. Mayina amenewa ndatchula achina German France, koma ndikukhulupirira kuti mu nthawi imeneyo mayina amenewa kudali kulibe. Dziko la Italy ndi dziko lomwe lili ndi mizinda kapena tinene kuti ma capital city ochuluka kwambiri koma mu tsiku la lero tandilolani kuti ndingopanga focus kwambiri ku mzinda waung'ono omwe umapezeka mkatikati mwa mzinda wa Rome. umene umatchula kuti Vatican City. Tingobwerezanso kunena kuti tayitanani anzanu, anzanuwo ayitane anzawo ndipo nonse mukabwera tapangani subscribe komanso like kuyikanso comment chifukwa tizibwera ndi nkhani zosiyanasiyana pamudzi pano kufotokozanso zinthu zosiyanasiyana kotero kuti inuyo simukufunika kuti muzikhala kutali chifukwa achewa amanena kuti kapena tinene kuti angerezi amanena kuti history is the best teacher kuti ife tidziwe kumene tikulowera tikuyenera tidziwenso makamaka komwe dziko lathu kapena maiko ena adachokera kotero kuti takhalani pompa tidzabwere tsiku lina lomwe tidzasanthule bwinobwino zokhuzana ufumu umenewu wa chiroma kapena tinene kuti roman empire tidzafotokoze kuti kodi amene analamulirapo ufumu umenewu ndi ndani ndi ndani ndipo udayamba bwanji udayambira pati ndipo udathera pati ndi chani chomwe chidapangitsa kuti ufumu umenewu uthe ku tsiku la lero focus yathu kapena tinene kuti cholinga chathu sichofuna kufotokoza zokhuza ufumu wa roman empire koma timafuna tingokamba ziwiri zitatu zokhuzana ka mzinda kakang'ono kamene kamapezeka mkatikati mwa mzinda wa rome kamene kaka kamene amakatcha kuti vatican city kodi mumadziwa kuti vatican city ndi dziko loyima palokha lomwe lili ndi ndalama komanso banki yake yake mu vatican city mumachitika chilichonse chimene chikhonza kuchitika tikupatseni chitsanzo kwathu kuno ku malawi tili ndi mizinda itatu tili ndi mzuzu lilongwe blantyre komanso zomba tinene kuti mizinda 4 ndiye tingotenga kuti ku blantyre ndi mzinda umodzi wa umene umayimirira dziko la malawi ndi mu blantyre muli dera lina lotchuka tingoyerekeza kuti titenge ndirande nde ndirandeyo apangenso dikileya kuti ilolo ndi boma palokha ndirande ikhale ndi mabanki yawo komanso ikhale ndi kalensi yawo ndi zomwetu zinachitika ku mzinda umenewu wa vatican iwowa adapempha ku boma la italy kunena kuti akufunika akhale oyima pawokha ngakhale ali mkatikati mwa mzinda umenewu wa rome komanso mdziko limeneli la italy Vatican ndi limodzi mwa mayiko ang'onoang'ono pa dziko lonse lapansi. Kumenekuku ndi komwetu kumakhala mtsogoleri wa mpingo wa Chikatolika, Papa, ndipo mpingowu likulu lake lilinso ku Vatican komweko. Mzindawu ndi waung'ono kwambiri, pafupifupi 110 acres. kwa amene timadziwa kutalika kwa malo kukula kwa malo mmene tanena kuti 110 acres muli ndi chithunzithunzi komanso mwina tikhoza kunena kuti kutengera ndi makilomita squares ndi 0.44 km squares imene idapanga kava kadera kamene vatican city idamangidwa. Chiwerengero cha anthu okhala mu Vatican sichinapitirire pa anthu 100 ndipo ambiri mwa anthuwa ndi ogwira ntchito ku Vatican City, ogwira ntchito ku likulu kwa mpingo wa Katolika kumene kuli tchechi chachikulu cha St. Peter's Basilica komanso kumene kuli museum. Tikambe bwino tizabwere tsiku lina tikazakhala ndi nthawi kuti tizafotokoze kuti kodi St. Peter's Basilica ndi chani komanso Vatican Museum ndi chani komanso mmene momwe mumapezeka chani leroli tinangofuna kuti tingoyepula kungothamangathamanga mwapo ndi apo kungotulusa mfundo ziwiri zitatu zomwe tidzabwerenso tsiku lina kuzisanthula mwa nkhanana kulowa mu mfundo imodzi ndi imodzi kodi nchifukwa chani mu mzinda wa vatican simukhala anthu ambiri nchifukwa chani iwowo adaganiza kuti likhale dziko loyima palokha lizilamulidwa ndi mtsogoleri wa mpingo umeneyu wa- wachikatolika akhristu achikatolika amanena kuti wokhulupirira kapena tinene kuti apostolo kapena tinene kuti wophunzira wa yesu khristu petro atamwalira adayikidwa ku vatican ndipo pamene anamanga church cha st peters basilica ndi pomwe pali manda a petro iwowo amati petro woyera zimenezinso tizabwere tsiku lina kuzafotokoza bwino ndipo tizakhale ndi mlendo amene tizafotokoze naye pulogalamu imeneyi makamaka tizapezeka ndi wansembe komanso wamkulu wina aliyense wa mpingo wa chikatolika kuti azathe kupereka information iwiri itatu imene mwina ife sitingakwanitse kuyifotokoza mongokupemphani kuti pulogalamu imeneyi ipitirire tayikani comment mu comment section imo ngati mukufuna kuti tipitirize kusanthula chimodzichimodzi cha nkhani yokhuza vatican city komanso chimodzichimodzi chokhuzana ndi nkhani yokhuza roman empire kodi kodi ufumu umenewu udayamba bwanji kodi udatha bwanji Zinakhala bwanji kuti ufumu umenewu uthe? Kufikiranso tsiku lina pompano pa DM International pomwe timabwera ndi nkhani zosiyanasiyana kuchokera ku mphepo zonse zinayi za dziko lapansi, ndingoti mwakoma nonse koma mongokumbutsana poti mphini yobwereza ndimene imawala tapangani subscribe, like, komanso osaiwala kuika comment chifukwa comment yanu ndi imene ingatithandize kuti tidziwe kuti programu iyi tipitirize kapena ayi kufikiranso tsiku lina ndingonena kuti mwakoma nonse zikomo